takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC
mwana woopsa kwambiri amene ndimangoima pa chilungamo ndipo lero ndiye ndiswa osakhala masewera nditumbula lero ndiye ndigaya chifukwa ine zimandipweteka ndikamaona dziko ili la malawi likupitirirabe kukumana ndi mavuto chifukwa cha anthu akuba Ndipo ndafuna ndikuuzeni a Malawi dzulo ndinangoiyamba nkhani imeneyi ya anthu okuba amene akudhiliza dziko lino, a ndale amaoneka avalavala ma suti, anthu okuba amenewawa ndipo awa amene amaba mwina ngati ma wilibala akuba, zinthu zina zazing'onozing'ono amenewawa si okuba yayi anthu amenewa ndi osowa amene amangofuna apeze kena kache kuti akagule ufa koma mbava zenizeni zili m'boma ndipo akanakhala kuti tili ndi acb yamphamvu yomanga anthu enieni okuba monga amene amanenera malemu chilima kunena kuti uh, kumaula kuchichiri kuzomba kuzakhala enieni okuba okuba nkhuku azatuluka mmalawi muno zinthu zili bwino koma anthu amenewa amaikilana kumbuyo ndipo anthu andalewa ndi anthu a oyipa kwambiri amene akulipangisa dziko limeneli la malawi dziko limene mulungu analidalisa ndi china chilichonse koma likupitilirabe kusaukilabe likupitirirabe kumapempha chifukwa cha anthu andale so dzulo tinayiyamba nkhani imeneyi ya anthu andale amene akumafuna kumapeza ma contract kudzera kumphamvu uh, basi ati chifukwa choti iwo ali mboma basi azivutisa anzawo ndi awo akumapempha kunena kuti uh, azipanga ma, uh, azipanga mabizinesi okhaokha kumulanje uku ku GESD program ndiye leronso tikupitirira ndi pulogalamu imeneyi ya anthu okuba chifukwa ngati kuli anthu amenenso akudilizanso boma ili komanso makampani osiyanasiyana ndiye ndi ma procurement officers ma procurement officers ndi anthu ena mwa iwo amene ali pa mndandanda wa anthu okuba amene amapangana ndi anthu a bizinesi amene amapangana limodzi ndi mabwana awo ndikumatenga ma 10 percent Ndi zomvetsatu chisoni kunena kuti kuli anthu amene ama amakhala ndi mtima ofuna kuyamba ma business ndipo anachita register, ali ndi ma license, ali ndi ma certificate, koma ndikukuuzani ena mwina athapo zaka 10 pakananso kungonyanyala kuti aah! ndingosiya chifukwa chonena kuti every time umene amayamba iwo kuchita apply akaona kuti kwabwera ka, kwa, kwabwera contract kwabwera business mu nyuzi olo achite apply motani samatengedwa kuli eni ake nkhalakale zimene zimati aka- akango- akangoona kuti kwabwera contract kapena kwabwera china chilichonse chokhudzana ndi bizinesi amenewo ndi amene amapasidwa iwe amene ulibe zina amene ulibe ma connection ndi andale palibe chako chimene chingayende komanso amene ulibe ma con- connection ndi wa procurement ndi mabwana palibe chimene chingayende kulitu ma 10 peresenti amene amaperekedwa ndipo nthawi zina contract imakhoza kukhala yoperekedwa ndi ma conditions a ku procurement omwewo ma bwana omwewo amamuimbira munthu kumuuza kuti ulembemo mwakumo ulembemo zakuti zakuti kapena ngati munthu uja walemba kale iye uja amakachitenga ndikuchiona ndikumuimbira iwe walakwisatu pakuti pakuti sunaikemo chakuti chakuti uikemo chakuti chakuti chakuti chakuti kumuuzira munthu uja mayeso tathamangani abale muyende mupite makampani osiyanasiyana zipatala zosiyanasiyana mukapeza kuti mkhalidwe umene uwu ulimo makamaka ku kamuzu central hospital kuli a procurement okuba koopsa mabwana akumeneko okuba amene akumagwirizana ndi kampani ina yake imozi 10 years itu imangochita yomweyo kumango- kumangogwira ntchito yokhayo kumachita procure zinthu no- kumake- kumakachita supply zinthu ku ma- kamuzu central hospital kampani imodzi yet mukayang'ana ndandanda wa mavendors kuli makampani osiyanasiyana ndipo uh, kampani ya nzeru ama a procurement officers anzeru amanena kuti amene mwapanga apula ujeni supply inuyo zinthu mwina kwa mezi imeneyi tiyapaseso anzanu tiyeseso anzanu ndiye kuti in, in so doing ndiye kuti tikuthandiza each and every individual komanso pakati apo kunali magawo magawo kunena kuti achigawo cha pakati amene ndi a bizinesi azipanga supply ku chigawo chapakati. A chigawo cha kumwera azipanga amene amakhalanso kumeneko azipanga supply business kumeneko. Chigawo cha kumpoto Eastern region choncho choncho choncho koma pakali panopa ii munthu ak- akuchokera ku Nsanje ndikukapereka zinthu ku Chitipa akuchokera ku Mzuzu kukapereka zinthu ku Mangochi akuchokera ku Mangochi kukapereka zinthu ku Mwanza chifukwa cha corruption and ine ndimadabwa kunena kuti why ku Malawi kunoko uh, tinakhazikisa bungwe limeneli la ACB oyi ndithu ku Kamuzu Central Hospital ndiye hi kumeneko ndiye kuli chisimo kuli khalidwe loyipa kwambiri anthu aku procurement amene akupanga madilu ndi kampani imodzi imene sindikufuna kuyiulula panopa koma dzina lake ndili nalo kampani imeneyi ndi imene imapanga ikupanga madiru ndi anthu aku procurement ku Kamuzu Central Hospital okhaokha kumangopanga yemweyo yemweyo yemweyo olo munthu utachita apply motani utachita qualify china chilichonse siumatengedwa chifukwa chani wani kuli ma 10 peresenti amene akuluakulu mabwana akumadyera ma, ma, ma department osiyanasiyana makampani osiyanasiyana it's not only Kamuzu Central Hospital but we have other, uh, other institutions amenenso akupanga khalidwe limeneli mukapita ku ESCOM mupite ku ESCOM mukaone mmene kulili khalidwe lache la ku ESCOM Andale alowa ku ESCOM kumagula zinthu ndikumalipidwa asanachite supply zinthu zija. Kuli kuti kumeneko mapolo? Kuli kuti kumeneko zokhuzana ndi za magetsi zosiyanasiyana anthu amachita aah kupasidwa ma cheque onenepa ma cheque aphwamwamwa koma ntchito sanagwire. za marepuzi za marepu muone ndipo ku Malawi kuno ndikophweka koopsa ziko lomvesa chisoni kuwaona anthu amene akubawo ndi amene akumangidwa osiyana amene akumangidwa ndi anthu amene mwina angosowesa mwina njinga kamanso mwinanso njingayo yonamiziridwa inutu mut- munati mupite m'maprizonimu mukamve milandu ya anthu amene ali m'maprizonimu mukamve zifukwa zimene amangiridwa inuyo kumatuluka nsonzi anthu ambiri amene ali mu ndende ndi anthu osalakwa ena kungonamiziridwa ngati mkulu wina wake waku waku 49 ku Lilongwe uko cha kwa Senti uko anapezeka kuti anali gulu la anthu awa amalondera usikuwa awa amanena kuti a Inkatha awawa amapangisa kuti m'makomomu kapena m- m- m'maderamu muzikhala achitetezo basi tu kungo- ku- kungogwidwatu ndi apolisi nkhani yake ati wiribala otchulidwa u- umwana kumutchula iyeyo kuti ati waba katundu wa 60000 tikunena pano watchajidwa 7 years koma anthu eti wokuba enieni akuyendayenda mtaunimu amene aba ndalama za boma amene akudiriza dziko lino akumayenda scot free ndi dziko lomvetsa chisoni nkhani yanga yachiwiri ndikuyenera kuti ndikhale limodzi ndi anthu achitetezo tikati anthu achitetezo tikunena aku ame ngakhale akuzu- a- ndi analanda anthu ma- malo ku kasasire uku uh, ku nkhata bay koma ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti ngati ku malawi kuno kuli anthu ena amene akuzunzika ndi men in uniform tikati men in uniform tikunena ame apolisi a prizoni makamaka a prison wa ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri ndipo ku armynso ndi- kuli anthu omvetsa chisoni kwambiri ku polisi kumene ku ndiye nyanyi anthu amene amalandira salale yonyenyeka salale zonyenyeka kumuona wa polisi akuperekeza purezidenti ali pa msewu mvula ikuvumba mvula ikuvumbatu monga mmene zikuchitikira ngati ku blantyre pa ujeni pa game paja awa asite amene akumatolera tima, ti- tima toll fees ta parking fees alibe olo nyumba mvula ikamavumba amakhala pompaja msikana ndikumatolera ndalama kulibe alibe manyazi a Blantyre city kunena kuti mwina angomanga kena kache kuti munthu uja azikhalamo nthawi ya mvula azitolera ndikumasegulira anthu so ngati kuli anthu ena amene akuzunzika koopsa muno m'malawi ndiye ndi a malawi army apolisi komanso awa a prison kuyang'ana masalale yawo inuyo mukhoza kumalira anthu amene ajawo akuzunzika koopsa ntchito imene ija akungogwirira kuti ah, nanga tipanga bwanji ndi paja mmamva inu kuti wa polisi wina waziombera wa ame wina waziombera wa prison wina waziombera chifukwa kumene kuja nde kuli makatapiratu anthu akuzunzika koopsa kumene kujako kaye kaye pakali panopa mabwana alowa chiwewe akangomuona munthu kuti wapita ku private duty ndalama yake akuma- akumagawana hafu hafu ndi bwanawo tikunenatu awa a army, a police, awa a prison up to now even olo a mec ajawo sanawapase ndalama zawo ku lilongwe central region anabera zoona kumene koko kuma kumekiko mukulephera kuwapasa anthu ndalama zawo pakana lero kuchokera phase 1 phase 2 pakana phase 3 simunawapase so lero li ndikufuna ndi ndi, ndi, ndikhale nawo limodzi ndiamvere chisoni anthu amenewawa ndialankhulire anthu aku ame aku ame awa akukwezedwa ma promotion kupanga ma promotion a dilu ndipotu malawi ametu inali kaletu inali institution ya discipline Leroli mukamamvesera kumeneko muona kuti kuli ma promotion angopasana pa chibale okhaokha ma promotion, mpolisimu muli ma promotion opasana okhaokha, ku prisonko ndiye kumeneko kumakha ngati kaya ndi ku chimbuzi anthu aja uniform yaoyo yokupsya ngati iyo alibe china chilichonse ngati ali ndi chinthu chabwino chimene chimaoneka ndi anthu aku prison ndiye ndi mfutitu kapena pistolotu koma kuwang'ana amene kana sankha uniform imeja ndi ndani yokupsya olo sapato zawo zo- zosakongola ngati izo aku prison ndiye uyang'ane zinthuzo munthuyo akhalenso kuti m- ndi wosaoneka bwino eh? akhale kuti alibenso china chilichonse ndi mavutotu okhaokhatu so ku ame kuli mavuto ku ame tikunena panopa uh, ati anthu, anthu akudandaula za mapromotion kuti sana a- angosankhana okhaokha pachibale ndiye apaso kwabweranso inatu kungolandira mafoni kunena kuti aliyense pakale pano apereke saizi uh, ya tracksuit ame kondwerani ati koma nde tivala ma tracksuit ataperekapereka aliyense saizi yake angoonanso kwabweranso mafoniso kunena kuti tathokoza kwambiri ah, kuti aliyense wapereka saizi yake kuchokera kaya ndi ku moyale kaya ndi ku kamuzu barracks tathokoza kaya ndi ku zomba aliyense wapereka saizi ya tracksuit yake tafuna tikuwuzeni kuti aliyense timudula 150000 kuti alipire tracksuit imeneyi e zoona boma la chakwera limenelo munthu sanakonzekere bajeti ina iliyonse yogula tracksuit and zovala zakumenekuja zambiri zimayenera kuti ziperekedwe ndi aboma ziperekedwe ndi, ndi, ndi boma lero akutenga 150,000 munthu amene ali ndi salale yonyenyeka kale ati amudu, amudule 150,000 ya tracksuit ziko la malawi ndi ziko lomvesa chisoni amene akuenjoya kunoko ndi andale amene akuenjoya akumaba ndalama zo- zaphwamwamwa kumangowunjika mmakomomu koma ayi ndithu osamangidwa iyayi so army akudandaula ndipo am- ambiri akundiyimbira mafoni kudandaula kudandaula kunena kuti ife sitikuziwa kuti chinatiloza ndi chani kuti tikalowe kumene kuku andi mukayang'ana mmene akulandirira ndalama a army ma, maiko osiyanasiyana mu afirika momuno even ku zambia ku Mozambique, ku South Africa, kunoko army yathu ndiyomvetsa chisoni, police yathu amachita anthu kuma kumaoneka osililika a police akukongola kaye kaye azimayi atavala zovala zabwino koma ayi olo magalimoto amene magalimoto mm, manyaka okhaokha Ndiye ukakhalanso kuti mwina wafunsa zimenezo, ndi paja umatumizidwa iwe ku Mara Cato, ndi paja umatumizidwa iwe ku Chizumulu Island. Kaye kaye ukhale kuti siwe wa mtundu wawo padakali panopa malinga ndi kusankhana mitundu kwakulaku, udziwe kuti iwe ndi shauri yako. So uthenga umene ukupita kuja kumachedwa kwa wamkulu wa army ndi onena kuti anyamata ako akudandaula kwambiri, akukudandaula nkhaza zimene ukuwapanga akudandaula kunena kuti kulinso pano segregation kusankhana maudindo osiyanasiyana anthu okutinso ndi osaphunzira ana okuti angobwera kumene koma mukuwachita promote kodi amene apasidwa ma promotion yotu ndi ana a mabwanatu komanso okuti sanathe chaka koma amene ak- akhala akuchita serve mu army momo kwa nthawi yayitali pakana lero lisanapangidwe nkhani yomvetsa chisoni ina ndi ya ku Queens ku 6 ku 6A kaya ndi 6A pakali panopa ma patient ambiri auzidwa kuti azipita mmakwawo azabwereso Easter ikatha Ii, koma inu dziko ili ine sindinayambe ndamvapo kuti akuti chipatala chimakhala ndi holiday koma boma ili la chakwera mapeshenti akuwuzidwa kuti azipita kwawo azabwere easter ikatha munthu akuti ali pa admit ku- admitted ku chipatala nde dzulo kunali round anayendera dzulo mabwana kodi anthutu akuzunzika ku Malawi kunotu chipatala cha Queens cha madokotala aauza mapeshenti kuti akuti werukani muzipita koma ine ine ndikanadziwa sindikanabadwira kuno makolo anandilakwira kwambiri munthu wosauka a- alibe mankhwa- alibe ndalama zoti akagulire mankhwala kuchipatala ndiye mukumuwuza kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha ayi mulungu akuyendere mwapaderadera azanga tata bakali musaone ku malawi kuno Bon, Galindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, kwa Kenneth Kavumbwe, box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.